Hi guys, it's Tamia Ja and welcome to the background. Nde anthu anditumizira ma text. Ena amundi- akundiimbira foni akuti ah Pemphero Mphande wagwirira atsikana 16 eh ah Pemphero Mphande amadya ati atsikana ta- ta- tachichepere tosakhwima eh munthu afunika UNICEF this and that eh Pemphero Mphande izi listen Vuto amalawi ambirife tikangomva chinthu timakhulupirira without even trying to understand kuti kodi chachitika ndi chani kwenikweni that's why Tamia Ja ali pa, ali pa background pano kufotokoza zomwe zachitika okay okay ndiyeno ndifotokoze zomwe zachi- zamchitikira Pemphero Mphande okay ndiyeno this is what happened eh? anthu mungomva zokuti eya Pemphero Mphande um, amagonana ndi mtsikana wa dzaka 18 ndiyeno this is what happened as you can see here pali peji ya malawi 24 ndi news amalemba news eh? ndiye apa akunena zokuti Pemphero Mphande accused of sleeping with 18 year old girl i don't deny your accusation but i don't remember ndiyeno uh, pa twitter pali mtsikana wina wake yemwe anapanga confess kunena zokuti iyeyi ali ndi dzaka 18 mu 2021 ah, anagonana ndi Pemphero Mphande ndiye Pemphero Mphande anena zokuti iyeyi sakukumbukira kuti anango- anamugona mtsikanayo sakukumbukira and he's not denying it chifukwa choti sakukumbukira mwina zinachitika koma iyeyi sakuti anangoti sakukumbukira ndeno um, mtsikanayo atafotokoza pa Twitter kunena zokuti iyeyi amagonana ndi Pemphero Mphande remember kuti Pemphero Mphande sanakane yayi sanakane koma Pemphero Mphande akunena zokuti sakukumbukira mwina zinachitikadi komano sakukumbukira ndeno mtsikana uja amanena zokuti a um, ali ndi ma screenshot a Pemphero Mphande ndi iyeyi ndiye screenshot iyi apapa um, mtsikanayo anena zokuti screenshot iyi ndi ya iyeyo ndi Pemphero Mphande so i don't know whether screenshot iyi ndi ya zenizeni remember anthu ena akhoza kungopanga screenshot i'm just here to tell you what's going on ndiye mtsikana uyo anena zokuti i almost fall in love but his honest answer saved me the other gender though ndiye screenshot apapa ikuonetsa zoti iyeyi ndi Pemphero as i said kuti ati amaponya ma screenshot a iyeyo ndi Pemphero ndiye apa screenshot ikunena zokuti mtsikana amamufunsa ati Pemphero can i ask you something akuti ask you like me as in to date or just to sleep with me it's just an honest question answer za bobo i just wanna know ndiye akuti Pemphero apa anena zokuti kumadyana basi meaning he just wanted to have sex with her if this is true ndikuti he just wanted to ha- to have sex with her as i said i don't know whether the screenshots ndizenizeni kapena achitopanga i'm just here to deliver what what's going on ndiyeno paja ndena zokuti akuti pemphero sakukumbukira eti nde ma screenshot awa i think mtsikanayo akuwaponya kuti pemphero mphande uja atani kodi akumbukire if this is true remember kuti mukakhala zoti mupita mundipitira ku khoti ku- ku khotiko mukanene zoti tamia ja uyo was just delivering what's on public I'm delivering kunena zokuti zinthuzi anthu aziika pa public nde ineyo I'm just a messenger I'm not saying kuti this is true or not I am just saying what's on the public nde apa akunena zokuti this was pemphero mphande akune- akuti this number is not on whatsapp nde pemphero mphande so anapanga text apa ati hi i have been trying to call, to call it's off text me on that's the number when you get this nde mtsikana uja akuti alright sorry i thought i replied the previous text ati "Ah, i've been waiting remember screenshot imeneyo mtsikanayo she is claiming kunena zoti screenshot imeneyi ndi ya iye ndi pemphero mphande nde mtsikana remember kuti apapa tikukamba zomwe amanena mtsikanayo nde apapa mtsikanayo akunena zokuti ine ndinkati ndi re- ndi relationshiptu i was 18 and he bad mouthed ketura the whole time oh my goodness akuti amangomunena ketura ali ndi mtsikana wachichepereyo i was thinking like a normal 8, 18 years old girl until i met the other girls screenshot iyi mawuwa akuoneka ang'ono kwambiri that's why i'm finding so hard to read nde mtsikanayo anena zokuti sanali yekha ayi Ana- ali kunali atsikana ambirimbiri achichepere omwe pemphero mphande ati anagonana nawo remember i'm delivering this is an accusation it's not true it's not true it can be true it can also not be true like pemphero panda is being accused ndi apa unena zokuti yes and there were many of us he can remember he he can remember it if i post the pictures that we took because we went on a date but i don't want to be remembered mtsikanayu aunena zokuti ali ndi mapicture iye ndi pemphero pande and he can even not she not he i'm sorry this girl can even post ma picture a iye ndi pemphero mphande kuti pemphero mphande atani kodi akumbukire sinanga pemphero mphande ati sakukumbukira nde story ya pemphero mphande like it's everywhere on twitter eh anthu ena akuti ah amene wandinyenga eh ah this and that zambirimbiri ndiye pa twitter kwavuta like almost everyone is attacking pemphero mphande anthu ena akuti ah ladies please Don't date a man yemwe ama- amagona ndi atsikana komanso a man yemwe ali ndi ma baby mamas ambirimbiri mtown muno eh this and that eyetu nde zomwe zachitika ndi zimenezo remember kunena zoti it's an accusation we don't know kunena zokuti it's true or not it might be true komano we don't know yeah ndeno ine wait chomwe ndinganene ndichi

yeah so izi ngati zinachitika um, zinalakwika ngati sizinachitike nde angonamizira Pemphero Mphande zalakwika um, i wish um, he can come on public and clear his image chifukwa paja kuno ku Malawi anthu akangomva kachinthu koyipa imakhala kuti basi kaya wapanga kaya sunapange anthu amayichu- amayichukitsa ndiponso anthu amatani kuti amakhulupirira so guys tell me what do you think about this do you think this is true or basi my, my, my jealous my haters jabe so i'll be reading your comments and tell me if this is true no no no don't tell me if this is true or not just tell me what do you think about this what do you think about this guys thank you so much for watching and see you next time on the background